B'fhéidir thart ar sin. 122, 123, Míle buíochas as a bheith ag tiúnáil isteach. Tá súil agam go bhfuil an tseachtain, nó fiú an deireadh seachtaine, ag dul go maith libhse. Agus fáilte chuig an t-eagrán deireanach i mbliana de Gaeilge Weekly. So, mar is eol daoibh, más rud é go mbíonn sibh ag éisteacht go minic ar an seó, nó más rud é go bhfuil sibh ag éisteacht anois le cúpla bliain anuas ar aon nós, bímid ag tógáil de ghnáth dhá sos i rith na bliana. Ceann i lár an tsamhraidh, ar feadh coicís, trí sheachtain, thart ar mí Iúil, mí Lúnasa, braitheann sé really ar cén mhí a bhfuil mé ag tógáil mo laethanta saoire agus cén mhí a bhfuil mé ag dul ar ais go hÉirinn ar feadh cúpla seachtain or ag dul thar lear áit éigin agus ansin freisin bímse ag tógáil thart ar trí seachtain nó ceithre seachtain saor ag deireadh na bliana nó de ghnáth actually ag tús na bliana thart ar mí Eanáir ach i mbliana tá muid chun é thógáil beagainín níos luaithe so in áit you know eagrán a chur amach an tseachtain seo chugainn an tseachtain ina dhiaidh sin seachtain na Nollag Christmas special New Year special agus gach mar sin ní bheidh aon rud ag teacht amach an chuid eile den bhliain 2025, ach ansin beidh muid ar ais an chéad seachtain 2026, thart ar an seachtú lá, an ochtú lá Mí Eanáir, níl mé 100% cinnte cathain atá an chéad Chéadaoin den bhliain nua ach. Tús na bliana, tús 2026, beimid ar ais le heagrán nua, ach seo an ceann deireanach i mbliana de Gaeilge Weekly, ach ar ndóigh bíonn cúpla bonus episodes, cúpla eagrán sa bhreis, i gcónaí ag dul suas thall ar Patreon le haghaidh baill Learn Irish Online agus baill Gaeilge Weekly, so má tá tú ag iarraidh éisteacht leis na heipeasóidí sin, Agus early access a bheith agat ar Gaeilge Weekly, téigh chuig patreon.com forward slash learnirishonline agus is féidir leat tús a chur le triail saor in aisce thall ansin. Ach, le haghaidh inniu, agus eagrán deireanach na bliana, tá mé ag iarraidh saghas recap a dhéanamh den bhliain agus is dócha tá mé ag iarraidh recap a dhéanamh i gcúpla bealach.

Agus cúpla rud eile, cúpla rud a tharla maidir leis an nuacht ach ní bhíonn mé really ag iarraidh labhairt san iomarca faoin nuacht ar an seó seo. Agus cúpla rud eile, b'fhéidir leabhar nó dhó a thaitin go mór liom i mbliana. Agus yeah, just ag tnúth go mór le dul trí 2025! Agus cad a. Tá sé actually scríofa síos agam anseo, Gaeilge Weekly twenty twenty six recap, ach ar ndóigh níl muid fiú tagtha anois ar 2026 ach ar recap a dhéanamh de 2025, de twenty twenty five. Agus is dócha ag smaoineamh siar ar an mbliain, ag tús na bliana bhí a lán rudaí a raibh mé ag iarraidh déanamh, agus is aoibhinn liom actually, thart ar an gcuid seo den bhliain, is aoibhinn liom liosta a scríobh amach de na rudaí a bhfuil mé ag iarraidh déanamh an bhliain seo chugainn, agus na haidhmeanna atá agam, nó fiú, ní spriocanna agus aidhmeanna i gcónaí, ach fiú just, tá mé ag iarraidh dul go dtí an áit sin, you know, tá mé ag labhairt faoi dhul go dtí an áit sin le blianta agus níl sé déanta agam, nó tá mé ag iarraidh níos mó ama a chaitheamh ag déanamh an rud so nó ag déanamh an rud seo. Ar ndóigh, bíonn. you know, spriocanna thíos ansin freisin maidir le OK, tá mé ag iarraidh go bhfuil an podchraoladh anseo, tá mé ag iarraidh go bhfuil rudaí le Learn Irish Online anseo, tá mé ag iarraidh leath-maratón a dhéanamh san am seo, tá mé ag iarraidh 10K a dhéanamh san am seo or whatever. Ach níos mó agus níos mó agus níos mó i mo shaol tá mé níos dírithe agus is cuma liom really faoi spriocanna. agus spriocanna cosúil leis sin, cosúil le an t-am seo a dhéanamh i leathmharatón nó an leibhéal seo a bheith agam i dteanga éigin or whatever. Tá mé i bhfad níos mó dírithe isteach ar agus tá i bhfad níos mó suim agam i just rudaí beaga a athrú, níos mó den rud seo a dhéanamh, níos lú den rud seo a dhéanamh, a bheith ag smaoineamh níos mó faoi seo, a bheith ag déanamh beagní níos mó iarracht le seo. in áit just rud éigin dubh agus bán agus success agus failure agus tá sé agat nó níl sé agat. Agus ceapaim go raibh sé sin agam freisin ag tús na bliana maidir leis na spriocanna a scríobh mé amach agus tá siad agam anseo os mo chomhair, na spriocanna a bhí agam. Ach. yeah freisin níos mó i rith na bliana tá a lán rudaí foghlamtha i mbliana ceapaim agus tá mé ag smaoineamh faoin saol i mbealach sách difriúil anois i gcomparáid le bliain ó shin agus sin rud amháin gan dabht a bhfuil mé ag smaoineamh faoi go minic in áit you know rud dubh agus bán agus caithfidh mé seo a dhéanamh nó níl mé chun é seo a dhéanamh, just rá ok, b'fhéidir beagní níos mó den rud sin, beag níos mó den rud seo. Cén fáth nach rachfá go dtí an áit sin i gcónaí, saghas a lán brú a chur orm féin agus caithfidh tú díriú isteach ar an rud seo agus an rud seo amháin. So, tá an liosta seo os mo chomhair, scríobh mé is dócha i mí na Nollag anuraidh nó mí Eanáir i mbliana agus tá neart rudaí scríofa síos agam, an uair dheireanach. a raibh mé ag féachaint ar an liosta seo, ceapaim, bhí sé actually nuair a bhí mé ag taifeadadh an phodchraolta i mí Meithimh, ag deireadh mí Meithimh saghas díreach ar an bpointe leathbhealaigh, you know, leathbhealach tríd an bhliain, bhí mé ag féachaint siar, ok, conas atá ag éirí liom maidir leis na spriocanna nó na smaointí seo nó an liosta seo agus i gcónaí nuair a scríobhaim na rudaí seo amach, níl sé like, ok, tá mé chun gach ceann de na rudaí seo a dhéanamh ach bhí sé just chun, yeah beagainín beagainín dul chun cinn a dhéanamh agus níos mó interactions a bheith agam leis na rudaí seo sa saol. Mar shampla, an chéad rud, sin an Iodáilis agus i mbliana agus freisin anuraidh, em tá mé agus bhí mé ag foghlaim na hIodáilise agus tá scríofa síos anseo neart cleachtadh a dhéanamh ar an Iodáilis agus cúpla turas a dhéanamh go dtí an Iodáil. Now ní dhearna mé cúpla turas go dtí an Iodáil ach rinne mé coicís em san Iodáil. i mí Márta agus bhain mé sár taitneamh as sin agus an-suimiúil chun dul áit éigin eile, you know, úsáid a bhaint as an teanga. Mo chéad uair really san Iodáil, bhí mé ansin ar laethanta saoire le mo chlann nuair a bhí mé thart ar 16 ach ar ndóigh tá sé sin an-difriúil i gcomparáid le ag dul ansin i d'aonar, agus you know gnáthsaol a bheith a'd ansin ar feadh dhá seachtain, níl tú really in holiday mode mórán agus ag baint úsáid as an teanga is chuile rud eile. So, yeah, sásta le sin, le mí nó dhó anuas, no, bhí mé chun rá le mí nó dhó anuas níl mé ag déanamh mórán Iodáilise ach actually níl sé sin fíor fós, tá mé ag déanamh ceacht amháin nó go minic dhá cheacht in aghaidh na seachtaine agus sna ceachtanna sin just bíonn mé ag bualadh le mo bheirt mhúinteoirí Iodáilise atá agam anseo i Seville, téann muid le haghaidh coffee agus bíonn muid ag labhairt ar feadh uair an chloig agus má tá aon cheisteanna agam, má tá aon fadhbanna agam leis an Iodáilis bíonn mé ag cur ceist. orthu maidir le ok, cén chaoi gur féidir liom é seo a rá nó cad is brí leis seo agus mar sin de. So, fós tá mé ag leanúint ar aghaidh leis sin. B'fhéidir go bhfuil cuid den passion sin caillte agam beagainín, you know, tá sé suimiúil sa saol, i mo shaol féin mar shampla tá, bíonn mé ag rith, bíonn mé ag foghlaim na hIodáilise i gcónaí, ag déanamh iarracht nó i gcónaí ag iarraidh, dul chun chinn a dhéanamh maidir leis an Spáinnis. Bíonn mé, ar ndóigh, tá mo ghnó agus tá mo chomhlacht féin agam le LearnIrish Online, tá mé an-paiseanta faoi Gaeilge Weekly agus Gaeilge Weekly a fhás agus é a dhéanamh níos mó ach uaireanta just tagann an saghas spreagadh seo maidir le rud amháin. So, mar shampla, faoi láthair, tá mé saghas, you know, spreagaithe ó thaobh na hIodáilise de ach níl mé ró-spreagaithe maidir le a bheith ag rith agus le cúpla seachtain anuas ní raibh mé ag rith mórán ach cúpla mí ó shin bhí mé, á, tá mé gafa le bheith ag rith anois agus tá mé ag iarraidh rith gach lá agus b'fhéidir ní raibh mé ró ró-ghafa leis an bpodchraoladh agus bhí mé ag smaoineamh á, níl mé ag iarraidh an podchraoladh a dhéanamh Gaeilge Weekly ach na laethanta seo bíonn mé bouncin' out of bed, you know, chun an podchraoladh a dhéanamh ar an Luan agus ar an Máirt. So tá sé suimiúil, an chaoi a thagann an fonn sin agus an chaoi a n-imíonn sé freisin. Ach maidir leis an Iodáilis, yeah, níl 's a'm an bhliain seo chugainn an bhfuil mé chun leanúint ar aghaidh leis sin. I mean, tá mé sásta leis an leibhéal atá agam anois, ok, níl sé foirfeacht. Tá mé in ann comhrá a dhéanamh le duine éigin agus tá mé tar éis a lán taitnimh a bhaint as. Is aoibhinn liom na ceachtanna a dhéanamh. le mo bheirt mhúinteoirí so ceapaim, ceapaim go leanfaidh mé ar aghaidh ach b'fhéidir go ndéanfaidh mé píosa níos lú nó níl mé chun é a dhéanamh chomh minic. Ach, ach sásta leis sin agus sásta go ndearna mé mo thuras agus go raibh an seans agam í a úsáid agus lánsásta leis an gcuid Iodáilise atá foghlamtha a'm i mbliana, gan dabht tá sé i bhfad níos fearr ná mar a bhí sé bliain ó shin. Em, stint níos faide, stint i mBéarla, so am níos faide in Éirinn am éigin agus. yeah, bíonn na mothúcháin sin agam go minic thart ar an am seo den bhliain, oh, you know, sa, an bhliain seo chugainn caithfidh mé níos mó ama a chaitheamh in Éirinn agus rinne mé é sin, bhí mé ansin seachtain amháin nó deich lá ceapaim thart ar Sheachtain na Cásca agus bhí sé sin níos faide de ghnáth, you know, roimhe sin bhí mé i gcónaí ag dul ar ais ar feadh cúig lá, sé lá, ansin i rith an tsamhraidh bhí mé ansin ar feadh dhá sheachtain agus bhí mé thuas i mBéal Feirste don chéad uair, bhí mé thíos i Listowel i gCiarraí, ar feadh lá nó dhó. So, bhí mé an-sásta go raibh an seans agam beagainín taistil a dhéanamh timpeall na hÉireann, em, fiú lá i mBaile Átha Cliath ag tús na bliana le cúpla cara ansin agus bhí mé ar ais in Éirinn ag deireadh mí Dheireadh Fómhair agus, ar ndóigh, ag dul ar ais ar feadh seachtain nó deich lá ag am na Nollaig. So sásta leis sin, sásta leis an gcuid ama a chaith mé in Éirinn, just ag féachaint anois an bhfuil aon rud suimiúil anseo. Yeah, níos mó rudaí a dhéanamh taobh amuigh den pheil Ghaelach is a bhfuil, b'fhéidir gur mhothaigh mé thart ar bliain ó shin bhí mé ag caitheamh an iomarca ama just i gcónaí ag déanamh an rud céanna, just peil Ghaelach, ag dul amach leis na lads agus na cailiní eile ón gClub Peil Ghaelach anseo agus imigh ar an Brand Show. Tá mé sásta go bhfuil sé sin déanta agam agus fiú rudaí cosúil leis na ceachtanna Iodáilise a dhéanamh, an-sásta go raibh mé in ann arís aithne a chur ar cúpla múinteoir difriúil agus just a bheith ag caitheamh ama le daoine nach bhfuil aon baint acu b'fhéidir le mo circle, le mo clique, an sin an focal, clique? le mo chlic féin agus mo ghrúpa chairde. féin, beagáinín níos mó taistil a dhéanamh taobh istigh den Spáinn agus tá sé suimiúil mar scríobh mé síos trí áit anseo just mar shampla, Granada, Córdoba agus Zaragoza agus chuaigh mé go dtí na háiteanna sin ach trí thimpiste bhí turas curtha in áirithe agam chun dul go Almería le cara éigin agus dúirt mé oh. Tá Granada ar an mbealach. An bhfuil tú saor chun oíche eile a dhéanamh agus stopfaidh muid i Granada ar feadh oíche amháin agus ansin an chéad lá eile leanfaidh muid ar aghaidh go Almería? Agus rinne muid é sin. Zaragoza, ní raibh mé chun dul go Zaragoza ach bhí mé ag iarraidh dul go Pamplona. chun leath maratón a dhéanamh thuas ansin agus tá Pamplona in aice le Zaragoza agus tá cara agam, nó bhí cara agam, ina chónaí thuas ansin i Zaragoza agus dúirt mé leis an féidir liom fanacht leatsa ar feadh oíche agus an deireadh seachtaine seo, deireadh seachtaine deireanach domsa sa Spáinn, nó an dara deireadh seachtaine deireanach domsa sa Spáinn i mbliana, tá mé ag dul go Córdoba ar thuras beag. So, lánsásta actually. Just scríobh mé you know an trí áit sin síos mar shampla. Ní raibh mé actually ag iarraidh oh ní raibh mé ag rá oh tá sé fíorthábhachtach domsa anois dul go Granada, Córdoba, Zaragoza ach actually beidh na háiteanna sin feicthe agam. Less phone time agus sin ceann fíorthábhachtach dom a scríobh síos agam freisin. Agus, yeah, ups and downs leis sin. Like, tá sé deacair mar, you know, aon duine a bhíonn ag éisteacht leis an bpodchraoladh go minic, beidh fhios agaibh, nó seans maith go mbeidh fhios agaibh, go bhfuil mé beagáinín old school maidir le ní maith liom a bheith ag baint an iomarca úsáid as na meáin shóisialta agus ní maith liom a bheith ag déanamh rudaí os comhair na scáileán mar tá an seans agam rudaí a dhéanamh gan an scáileán, you know, ag léamh leabhar in áit ag léamh e-book, ag cur ceirnín ar siúl in áit a bheith ag éisteacht le rud éigin ar Spotify. Tá mé níos sásta mar sin. Ach tá sé deacair, man. Tá siad chomh addictive, go háirithe na meáin shóisialta agus fiú le cúpla seachtain anuas tá mé tar éis tabhairt faoi deara, an, an chuid, ní an chuid is mó den am ach yeah, bhuel, yeah, no, an, an chuid is mó den am nuair a bhím mé ag oscailt an fón, ní bhím mé ag oscailt an fón ag rá ok, caithfidh mé seo, caithfidh mé seiceáil ar seo nó caithfidh mé teachtaireacht a chur chuig an duine seo. Tá sé níos mó rudaí cosúil le. you know, just, níl a fhios agam, tá sé subconscious agus just bím mé ag oscailt an fón, ag dul isteach Instagram agus ansin nuair a thugaim faoi deara, Jesus, tá mé anois cúig, deich, cúig nóiméad déag ar Instagram, ar YouTube agus níl aon rud foghlamtha a'm nó ní mothaím go maith, is dócha, you know, downtime atá ann agus tugann sé sos duit ón, ón, ón saol agus ón domhan ach, you know, ansin nuair a bhíonn tú ag caitheamh an iomarca ama air agus bíonn tú ag, léamh tráchtaireachtaí ar rudaí difriúla agus rudaí uafásacha agus tuairimí uafásacha ó dhaoine agus just yeah, sin rud gan dabht sa bhliain nua a bhfuil mé ag iarraidh dul i ngleic leis sin agus b'fhéidir just em b'fhéidir Instagram a bhaint as mo fón agus just a bheith ag stopadh go hiomlán le Instagram agus é just a bheith agam ar an laptop ionas go mbeidh mé in ann rud nó dhó a dhéanamh maidir leis an obair so sin rud, gan dabht, a bhfuil mé ag iarraidh yeah déanamh níos fearr leis sin sa bhliain nua ach ag an am céanna tá jab maith déanta agam you know an chuid is mó den bhliain ní raibh mé ag cur an idirlín ar siúl ar mo fón go dtí meán lae, de ghnáth idir meán oíche agus meán lae déanaim iarracht an fón a bheith agam in airplane mode. mar just níl an idirlíon ag teastáil uaim agus ceapaim freisin má thosnaíonn tú an lá leis an idirlíon, leis na meáin shóisialta, leis an dopamine sin, bíonn tú ar an hamster wheel an lá ar fad mar a déarfá agus tá tú i gcónaí ag lorg níos mó agus níos mó agus bíonn d'intinn ag dul go han-tapaidh so sásta leis sin ach could do better mar a déarfá ar na report cards. Cad eile? Níos mó rásaí, you know, tá mé lán sásta leis sin. Bhí mé ag rith i bhfad níos mó rásaí i mbliana. Rinne mé an leathmharatón i Seville i mí Eanáir agus i ndiaidh sin leathmharatón eile Pamplona i mí Meitheamh. Ceapaim, an ndearna mé ceann thart i mí Márta? Níl fhios agam, níl mé in ann cuimhniú. ceann eile anseo i Seville, i mí Dheireadh Fómhair, ceann eile i mí na, i mí Mheán Fómhair, cén áit a raibh sin? i Seville freisin agus beidh mé ag déanamh an Fields of Athenry 10K agus mise sa bhaile ar Lá Stiofáin freisin, so ag tnúth go mór le sin. Agus, yeah, cúpla rud eile, an oifig a dhéanamh níos fearr anseo agus tá, tá mic níos fearr agus desk níos fearr agam anseo anois sa Home Office agus rudaí randamach mar sin. Ach tá neart rudaí scríofa ansin, síos agam ansin nach ndearna mé. Learn Cló Gaelach, the Old Irish Font, níl sé sin déanta agam agus beidh sé sin ar an liosta arís, 2026. Cad eile atá scríofa síos agam nach bhfuil déanta agam? Moped agus conas moped a thiomáint a fhoghlaim, mar bíonn a lán daoine ag úsáid mopeds anseo i Seville. Níl sé sin foghlamtha agam agus really, you know, tar éis beagainín smaoineamh air, níl mé cinnte an bhfuil mé ag iarraidh é sin a fhoghlaim mar just níl sé ag teastáil uaim sa chuid seo de mo shaol. yeah. Sána agus spa a úsáid anseo i Seville ach you know i rith an gheimhridh beidh sé sin go deas mar bíonn sé beagainín fuar anseo, ní an-fhuar, beagainín fuar agus just sa deireadh bhí mé, bhí mé ag smaoineamh okay tá mé chun síniú suas don gym nó don leisure centre áit éigin anseo i mí Eanáir agus ní dhearna mé é agus ansin mí Feabhra, mí Márta so rinne mé dearmad air agus freisin just you know muna dhéanann tú rud éigin sa deireadh seans maith nach raibh sé róthábhachtach duit just lá amháin bhí tú ag mothú oh yeah tá mé ag iarraidh dul go sauna agus steam room inniu em agus scríobh tú síos é agus sure listen muna dhéanann tú é seans maith nach raibh sé róthábhachtach sa chéad áit ar aon nós ach em yeah ó thaobh pearsanta de lán sásta leis an mbliain I mean ups and downs cosúil le aon duine eile tá sé an-éasca domsa a bheith anseo ar an bpodchraoladh ag rá oh go raibh bliain iontach agam agus chonaic mé na háiteanna seo agus rinne mé na rudaí seo agus bhí mé ag rith agus bhí mé ag. Ach you know, the truth of the matter is, a lán laethanta, b'fhéidir, ní raibh mé ag mothú go maith nó bhí mé beagáinín caillte nó ag smaoineamh faoi ok, you know, mar shampla, maidir le bheith ag rith, ag foghlaim na hIodáilise, an bhfuil mé, you know, an bhfuil mé actually ag iarraidh na rudaí seo a dhéanamh nó an bhfuil mé ag déanamh an iomarca de na rudaí seo, an bhfuil mé saghas burnt out? Agus go háirithe le mí nó dhó anuas, tá mé ag déanamh iarracht cothromaíocht níos fearr a bheith agam ó thaobh sin de agus tá mé sásta go bhfuil cothromaíocht, an cothromaíocht sin, faighte agam agus go bhfuil mé ag éirí níos fearr leis sin. Ach is dócha sin, sin rud eile agus segue deas go dtí rud eile i mbliana, you know, tá mise cúig bliana is fiche d'aois, em, so chríochnaigh mé sa scoil, cén bhliain? Dhá mhíle is a hocht déag, ansin chuaigh mé ar an ollscoil, chríochnaigh mé san ollscoil dhá mhíle is a fiche dó, you know, bhí mé sa Spáinn don, ar feadh chuid, nó bliain amháin den ollscoil, i ndiaidh sin, eh, chuaigh mé go dtí an Spáinn, or tháinig mé ar ais anseo go dtí an Spáinn chun a bheith i mo chónaí anseo agus, ar ndóigh, an chéad bhliain nó dhá bhliain de sin, bhí sé just, Cosúil le Erasmus arís, bhí sé just iontach a bheith anseo sa Spáinn ag baint taitneamh as, ag déanamh beagáinín oibre agus yeah, just ag ag baint taitneamh as a bheith i thír nua agus i dtír nua, ag you know ag dul chun chinn maidir le mo chuid Spáinnise, ag ag cur aithne ar dhaoine anseo, a bheith i mBarcelona ar feadh tamaill, ansin i Seville, aistear nua anseo i Seville agus ansin, you know, tar éis tamaill, tar éis cúpla bliain, bhí sé like, okay, ní aistear really atá ann. Is aistear é fós ach níl sé mar an aistear céanna, tá sé mar an gnáth rud anois, just tá mé i mo chónaí sa Spáinn agus, you know, sin an gnáth rud. Agus bhí sé níos mó faoi Learn Irish Online. agus thosaigh mé Learn Irish Online i 2023 agus bhí sé i bhfad níos mó ansin i 2024 agus an podchraoladh agus you know píosa le píosa ag déanamh iarracht an Learn Irish Online a fhású agus a dhéanamh níos mó agus rudaí nua a chruthú agus an ballraíocht ar Patreon agus a lán rudaí a dhéanamh maidir le Learn Irish Online agus bhí sé i gcónaí ok, caithfidh mé é seo a dhéanamh níos mó agus anois, i mbliana, go háirithe ón samhradh b'fhéidir, tá Learn Irish Online anois ar an leibhéal a bhfuil mé sásta leis agus, ok, ar ndóigh, tá mé fós ag iarraidh é a dhéanamh níos mó agus ach, you know. ó thaobh an méid daoine ag éisteacht leis an bpodchraoladh, tá mé sásta leis. Ó thaobh méid daoine a bhfuil ar Patreon agus ag baint taitneamh agus ag úsáid agus tairbhe as ár gcúrsaí agus an Patreon, tá mé sásta leis sin. Agus, you know, just tá mé tar éis tagtha ar foinse ina ndeir mé, ok, tá sé, níl sé déanta agam nó aon rud mar sin, tá mé ag leanúint ar aghaidh le Learn Irish Online agus tá a lán pleananna agam fós le Learn Irish Online, Ach just tá mé sásta leis an áit a bhfuil sé. Agus ar ndóigh tá sé sin go hiontach agus tá an t-ádh dearg orm maidir leis sin mar a lán daoine, you know, déanann siad iarracht le gnó nó comhlacht a thosú agus ní éiríonn sé amach chomh maith ach bhí mé lánsásta agus tá mé lánsásta leis an áit a bhfuil sé ach freisin ansin tá tú ag smaoineamh, okay, ach. Cén fáth a bhfuil mé ag éirí anois gach lá, nuair a éirím ar an Luan, ar an Máirt, ar an gCéadaoin? Like, cad é an spreagadh domsa? Agus what's the point? Agus ní deirim é sin i, i, like, i mbealach an-diúltach nó aon rud mar sin, ach ag smaoineamh faoi níos mó, ok, tá an t-am seo agam gach lá, you know, seachas an t-am a bhíonn mé i mo chodladh, bíonn sé uair déag is dócha agam gach lá so cén saghas rud nó cén rudaí a bhfuil mé chun déanamh leis an am sin? An gceart dom just a bheith i gcónaí ag obair ar Learn Irish Online agus é a dhéanamh níos mó agus cabhrú le níos mó daoine chun an Ghaeilge a fhoghlaim? An gceart dom taitneamh a bhaint as mo shaol féin agus taitneamh a bhaint as cad atá agam? an gceart dom just a bheith ag cabhrú le daoine an méid is mó gur féidir liom, an gceart dom, níl 's a'm, a bheith ag taisteal níos mó agus nuair atá mé óg agus nuair atá an seans agam níos mó den domhan a fheiceáil, an gceart dom a bheith ag lorg níos mó oideachais agus ag léamh níos mó leabhar, ag féachaint ar níos mó cláranna fáisnéise agus podchraoltaí agus tá sé sin suimiúil, like cad é an. Cad é an purpose anseo nó cad é an rud is mó eh, mar arís roimhe seo bhí sé i gcónaí saghas mapped out domsa, you know, bhí sé ok nuair atá tú ar scoil seo an sprioc nó seo an fáth a bhfuil tú anseo, an rud céanna leis an ollscoil, an rud céanna an chéad nó an dara bhliain a bheith i do chónaí thar lear agus in áit nua agus ansin an tríú nó an ceathrú bliain ag, ag baint nó ag díriú isteach níos mó ar an ghnó agus mo, mo. mo career is dócha agus rudaí a dhéanamh níos níos fearr maidir leis sin agus anois tá sé like ok ach cad é an chéad rud eile agus tá sé sin suimiúil dom agus bíonn mé ag caitheamh a lán ama ag smaoineamh faoi sin faoi láthair ach sásta freisin go bhfuil mé píosa le píosa figuring that out is dócha agus ag fáil amach ok cén chaoi a bhfuil mé ag iarraidh mo chuid ama a a úsáid. So, yeah, sin rud freisin ar m'intinn le mí nó dhó anuas ach sásta leis sin agus go bhfuil na ceisteanna sin ar m'intinn agus go bhfuil mé in ann, is dócha, yeah, improvement agus feabhsú a dhéanamh ó thaobh sin de. Cad eile? Eh, seachas mo shaol féin agus seachas rudaí ag tarlú i mo shaol féin, eh, bliain iontach le haghaidh Learn Irish Online agus arís, tá mé fíor-fíorbhuíoch, as an, go raibh mé ag labhairt faoi seo an tseachtain seo caite agus an tseachtain roimhe sin freisin ar na Mailbag Editions ach just chomh deas go mbíonn daoine ag éisteacht le Gaeilge Weekly timpeall an domhain, timpeall Éireann agus ag seoladh rudaí isteach agus em you know anois is arís buailim le duine freisin a bhíonn ag éisteacht, you know buailim le duine sa bhfíorshaol, ní go minic mar ní bhím in Éirinn chomh minic sin, bím anseo sa Spáinn an chuid is mó den bhliain ach nuair a bhuailim le duine éigin agus deireann siad oh. Bainim taitneamh as Gaeilge Weekly agus cabhraíonn sé liom le mo chuid Gaeilge. Tá sé sin go hiontach agus i bhfad níos mó daoine ag éisteacht i gcomparáid le anuraidh, le cúnamh Dé. Agus muide anseo i gceann bliana eile, beidh fiú níos mó daoine. So, yeah, fíorbhuíoch as an tacaíocht ansin agus gach duine. a scríobh isteach an tseachtain seo caite agus freisin just gach duine ag éisteacht i rith na bliana agus tá súil agam go mbeidh sibh ceart go leor agus muid imithe ar feadh cúpla seachtain ach ná bí buartha, beimid ar ais ag tús mí Eanáir agus lán sásta le gach rud ar Learn Irish Online agus plean eile ag teacht, ar ndóigh, ar Learn Irish Online i mbliana, chuir muid amach an Seven Week Level Up Course i mí Feabhra, bhí sé sin mar an rud is mó a rinne muid riamh ar Learn Irish Online agus tá mé fíorbhródúil as sin agus fíorsásta go bhfuil a lán daoine tar éis síniú suas don chúrsa sin ar learnirishonline ponc com agus an Munster Irish Course, cúrsa Gaeilge na Mumhan, i rith an tsamhraidh. Neart rudaí thall ar Patreon, éist arís, léigh arís, ag aistriú, seóanna difriúil agus neart rudaí ar Gaeilge Weekly freisin agus ag tnúth go mór le leanúint ar aghaidh leis sin agus cúpla rud nua a dhéanamh maidir le Gaeilge Weekly i 2026. Agus chomh maith leis sin. An ceol, ar ndóigh, bíonn ceol mar rud an-an-mhór i mo shaol féin na laethanta seo agus ní amháin na laethanta seo, i gcónaí really. So mo Spotify Wrapped, níl mórán iontais really anseo. Na hamhráin ar dtús, uimhir a cúig, Feelin' by The La's. So beidh. Ceapaim, beagnach gach duine ag éisteacht, beidh aithne agaibh, nó ní gach duine, ach a lán daoine, beidh aithne agaibh ar There She Goes by The La's, agus sin, gan dabht, an t-amhrán is mó atá ag The La's ón mbliain dhá mhíle, ní dhá mhíle, 1990, ceapaim, ceapaim, tháinig sé amach thart ar an am céanna le Italia Ninety. Ach an dara amhrán is mó, nó an tríú amhrán is mó, b'fhéidir, atá ag The La's, sin Feelin'. F-e-e-l-i-n agus amhrán iontach é. Actually in my top five i mbliana tá sé sin mar an t-aon amhrán in my top five a bhí freisin in my top five anuraidh. Aon duine ag éisteacht nach bhfuil a fhios agaibh cad atá i gceist leis seo, Spotify, nuair a bhíonn tú ag éisteacht ar Spotify gach bliain i mí na Nollag tugann siad na staitisticí duit cén amhrán a bhíonn tú ag éisteacht leo i rith na mbliana agus your most listened to songs agus mar sin de. So uimhir a cúig bhí sé Feelin' by The La's. Uimhir a ceathair seo an t-aon cheann a bhfuil beagáinín náire orm faoi, Green Light le Flo Rida agus Pitbull agus ní bhíonn mé ag éisteacht le mórán Flo Rida, ní bhíonn mé ag éisteacht le mórán Pitbull, níl aon fhadhb agam ar chor ar bith leo ach ní hé sin de ghnáth mo chineál ceoil ach.

Bíonn an chuid is mó de na hamhráin, your most listened to songs, bíonn siad, na hamhráin a tháinig tú orthu i mí Eanáir, mí Feabhra, b'fhéidir mí Nollag anuraidh, mar ar ndóigh ansin bíonn níos mó ama agat chun éisteacht leis na hamhráin sin agus bhí mé ag féachaint ar an Darts World Championship Nollaig anuraidh, mar ar ndóigh i gcónaí bíonn sé ar siúl idir an Nollaig agus an bhliain nua agus bhí sé sin mar perfect timing is dócha chun an t-amhrán sin a chur i mo playlist ansin don bhliain nua agus a bheith ag éisteacht leis an amhrán an bhliain ar fad. So yeah, níl mé róbhródúil faoin gceann sin ach sin ceart go leor. Uimhir 3, This Head I Hold by Electric Guest, is aoibhinn liom an t-amhrán sin. Amazing by George Michael, sin uimhir 2. Tháinig mé ar an amhrán sin i mí Bealtaine, ceapaim, nó i, yeah, mí Bealtaine nó fiú mí Aibreáin, so, an-mhaith, you know, pounds for pounds really, em, seans maith go bhfuil sé sin mar m'uimhir a haon, mar uimhir a haon, tháinig mé ar an amhrán sin i bhfad níos luaithe, Civilian by Wye Oak, Wye Oak, W-Y-E-O-A-K, Civilian, sin an t-ainm atá ar an amhrán agus tháinig mé ar an gceann sin i gclár fáisnéise le Ronan O'Gara. Is clár fáisnéise iontach é actually, fiú muna bhfuil mórán suim agat sa rugbaí, níl mórán suim agamsa sa rugbaí ach is clár fáisnéise iontach é faoi Ronan O'Gara agus is dócha an cúpla bliain deireanach a bhí aige roimh dul ar scor agus bhain mé sárthaitneamh as sin agus tá amhrán iontach darb ainm 'Civilian' le Wye Oak sa chlár fáisnéise sin agus tá sé le fáil ar Youtube, ní amháin an t-amhrán ach an clár fáisnéise chomh maith. So, yeah, maidir leis na artists agus bannaí cheoil agus amhránaithe, níl mórán surprises anseo, uimhir a cúig Wunderhorse, uimhir a ceathair The La's, uimhir a trí Forty Ninth and Main, uimhir a dó Fontaines D.C. uimhir a haon Oasis. So. Yeah. Gan dabht, bheadh tú in ann féachaint ar sin agus a rá, sin leaid ina fichidí in Éirinn agus, bhuel, is dócha tá an ceart acu freisin. Níl mórán really ró-suimiúil nó ró-dhifriúil ansin i mo chuid music taste. Podchraoltaí, uimhir a cúig, uimhir a ceathair agus a trí, bhí siad mar phodchraoltaí Formula One, Bring Back V10s, The Race, F1 Podcast agus freisin Three Legs, Four Wheels. Uimhir a dó, bhí sé The Indo Sport Podcast. Tá an Indo Sport Podcast dochreidte. Má tá aon suim agat i bpeil Ghaelach, iománaíocht, sacar, rugbaí, is cuma, aon saghas mainstream sport in Éirinn, éist leis an Indo Sport Podcast. An-an-mhaith ar fad. Domsa, i bhfad níos fearr ná Off The Ball. Cé go bhfuil Off The Ball an-mhaith freisin, ach Indo Sport, tá sé an-mhaith. Thosaigh siad thart ar bliain ó shin agus.

agus bíonn podchraoladh iontach acu. Fiú, like, níl mórán suim agam i real crime nó true crime, beagáinín, b'fhéidir leis na Kinahans agus na Hutches níl a fhios agam, tá sé suimiúil, níl a fhios agam cén fáth, just tá sé, agus bainim taitneamh as éisteacht leis sin, ach freisin just bíonn sé iontach chun éisteacht leis an bheirt acu just ag labhairt agus ag pleidhcíocht faoi rudaí difriúla, go minic ní bhíonn sé ró, ró, eh, níl a fhios agam ró-throm nó ró-dháiríre, actually. B'fhéidir go bhfuil iontas ar dhaoine faoi sin agus go bhfuil iontas ar dhaoine é sin a chloisteáil mar, you know, tá sé bunaithe ar crime agus coir ach actually ní bhíonn sé chomh, chomh dáiríre mar a bheadh tú ag súil leis. So. Yeah, sin na podchraoltaí. Agus freisin bhí rud éigin eile, tá sé agam ar an bhfón anseo, bhí rud éigin iontach ar Spotify Wrapped i mbliana maidir leis na laethanta difriúla a bhí agat, mar shampla, Biggest audiobook listening day, September 13th, 2025, your listening report, The day you let Paul O'Connell narrate the night and your morning, beidh daoine ag smaoineamh gur rugbaí fan an-mhór mé, níor chuir mé, ach just níl a fhios agam, tá suim agam. Ceapaim tá sé an-suimiúil éisteacht le Paul O'Connell, Ronan O'Gara agus na leaids sin ón ghlúin sin i rith na noughties agus níl a fhios agam, na cuimhní atá acu ar rugbaí ag an am sin agus yeah, na rudaí le Munster agus Leinster agus mar sin de agus ag imirt leis na Lions. B'fhéidir go raibh mar gheall go raibh an Lions Tour ar siúl i mbliana, bhí mé ag smaoineamh faoi sin, níl mé cinnte ach ar aon nós. Overnight, you enjoyed

marathon stats. So beagáinín níl a fhios agam scanrúil chun féachaint ar na staitisticí anseo agus féachaint ar an méid ama a bhíonn tú a chaitheamh ach tá sé ceart go leor. Ar a laghad le audiobooks agus podchraoltaí seans maith nuair a bhíonn mé ag éisteacht leis na rudaí sin agus tusa mar shampla ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo anois seans maith go bhfuil tú ag déanamh rud éigin eile ag an am céanna. So níl sé just cosúil le you know físchluiche nó ag féachaint ar reels ar Instagram nó scéaltaí ar Instagram agus just tá tú dírithe isteach ar an rud sin amháin. Tá tú actually ag éisteacht le rud éigin long form a bhfuil b'fhéidir educational freisin. a thugann rud éigin ar ais duit agus tá tú in ann rud éigin eile a dhéanamh ag an am céanna agus sin an rud iontach le audiobooks agus podchraoltaí. So, yeah, sin é really. Uh, Fan go bhfeice muid bhfuil aon rud eile. Yeah, an leabhar is fearr liom i mbliana léigh mé an Chimp Paradox le Dr. Steve Peters agus honestly ceapaim gur féidir liom rá gur life-changing book atá ann agus ceapaim ba cheart go i ndáiríre, ba cheart go léann gach duine sa domhan an leabhar sin, tá sé dochreidte, chun cabhrú leat, is dócha, tuiscint níos fearr a bheith agat maidir leis an an an gcaoi a bhíonn tú ag smaoineamh faoin saol agus do reactions agus do chuid mothúchán agus a lán rudaí agus fiú muna bhfuil suim agat sna rudaí sin, tá sé leagtha amach i mbealach an-an-simplí agus an-éasca chun tuiscint agus fiú má tá tú ag iarraidh éirí níos fearr just, fiú má tá tú just ag iarraidh níos mó taitnimh a bhaint as an saol, nó cothromaíocht níos fearr a bheith agat i do shaol, nó fiú, níl 's agam, éirí níos fearr maidir le hobby éigin, agus níos mó dul chun chinn a dhéanamh, agus career progression a dhéanamh, nó gnó a chruthú, nó whatever, is cuma. Cabhróidh an leabhar sin leat, The Chimp Paradox le Doctor Steve Peters, an-an-an-an-an-an-an-mhaith ar fad. Cinnte gur féidir leis sin cabhrú go mór leat. Agus ní cheapaim really go raibh mórán eile, ar ndóigh a lán rudaí ó thaobh nuacht i mbliana, you know ar an drochuair bhí a lán nuacht an-an-an-brónach i mbliana, ar ndóigh, na rudaí uafásacha ag tarlú i Gaza agus sa Phalaistín, buíochas le Dia tá, Bhuel, tá rudaí níos fearr anois, ach fós tá a lán fadhbanna thall ansin agus ní féidir linn dearmad a dhéanamh ar an gcogadh a bhíonn ag leanúint ar aghaidh san Úcráin agus sa Rúis freisin. Agus le cúnamh Dé, taobh istigh de cúpla seachtain, b'fhéidir, i rith na Nollag, beidh síocháin agus beidh peace deal acu ansin agus le cúnamh Dé beidh ní amháin an peace deal ansin ach an ceann sa Phalaistín in ann in ann maireachtáil agus beidh sé in ann leanúint ar aghaidh agus yeah in Éirinn um uachtarán nua againn le Catherine Connolly maidir leis an spórt in Éirinn Ciarraí you mothaíonn sé like an-fhada ó shin anois go raibh na All Ireland finals agus cluichí ceannais uile na hÉireann ar siúl le Ciarraí ag fáil an bua ansin sa pheil agus Tiobraid Árann le comeback iontach in aghaidh Chorcaigh. Ansin san iománaíocht, ní raibh mórán eile ar siúl, ní raibh bliain iontach ag an bhfoireann rugbaí, bhí bliain meascaithe ag foireann an sacair ach yeah chríochnaigh sé i mbealach iontach ar aon nós leis na buaite sin in aghaidh na hUngáire agus in aghaidh na Portaingéile chomh maith. So. yeah, you know cinnte go raibh a lán rudaí eile ar siúl agus go bhfuil a lán rudaí eile le rá faoi 2025 ach beidh sé níos éasca b'fhéidir féachaint siar i gceann cúig bliana, deich mbliana agus beagáinín níos mó perspective agus hindsight a bheith againn ag féachaint siar ar an mbliain, ní amháin ó thaobh pearsanta de agus cén saghas bhliain a bhí againn ach freisin. maidir just leis an nuacht agus rudaí timpeall an domhain, rudaí idirnáisiúnta. Agus le cúnamh Dé, beimid ag féachaint siar agus ag rá gur, gur éirigh rudaí níos fearr timpeall an domhain mar tá a lán, a lán drochrudaí agus a lán contúirt timpeall an domhain faoi láthair. Ach is maith liomsa ar an bpodchraoladh seo díriú isteach ar na rudaí níos dearfaí agus na rudaí níos fearr agus na rudaí, yeah. níos sásta is dócha agus na rudaí níos dearfaí a bhíonn ar siúl timpeall an domhain agus timpeall na hÉireann freisin chomh maith. So, sin é. Sin é don bhliain. Sin é do 2025. Agus beimid ar ais an chéad seachtain de mhí Eanáir. Agus ar ndóigh, beidh eipeasóid nó dhó sa bhreis, one or two bonus episodes, ag dul amach ar Patreon le haghaidh baill Patreon. Learn Irish Online agus baill Patreon Gaeilge Weekly chomh maith, patreon.com forward slash learnirishonline. Nollaig Shona díbh go léir, tá súil agam go mbaineann sibh taitneamh as an Nollaig agus go mbeidh beagáinín am saor agaibh agus just go mbeidh sibh in ann é a thógáil go bog agus athbhliain faoi mhaise díbh go léir chomh maith. Agus freisin i gcónaí ar an bpodchraoladh, is maith liom críoch a chur leis an mbliain le Nollaig Shona a ghabháil go háirithe chuig na daoine Éireannacha agus na hÉireannaigh timpeall an domhain thar lear nach mbeidh in ann an Nollaig a cheiliúradh lena gclann i mbliana agus nach mbeidh ar ais in Éirinn an Nollaig seo agus na daoine san Astráil, i gCeanada, i Sasana. An Spáinn, beidh mise ag dul ar ais ach cinnte go bhfuil Éireannaigh sa Spáinn agus ní bheidh siad ag dul ar ais, mar shampla, timpeall an domhain i ngach áit you know chuala muid an tseachtain seo caite ar an Mailbag leis na méid Éireannaigh timpeall an domhain agus ní amháin sna háiteanna stereotypicúla cosúil le Vancouver agus Sydney agus Melbourne ach freisin i Hong Kong agus Krakow agus Buenos Aires agus áiteanna difriúla so Go mbeidh Nollaig iontach agaibhse chomh maith fós, go mbeidh sibh in ann taitneamh agus ceiliúradh a bhaint as an Nollaig agus go mbeidh tús iontach agaibh le 2026. Sin é, guys, míle míle míle buíochas as an tacaíocht i rith na bliana, míle míle buíochas as a bheith ag éisteacht agus beimid ar ais ag tús 2026. Níl muid chun stop a chur le seo, níl muid chun stop a chur le Gaeilge Weekly agus tá muid ag leanúint ar aghaidh. le cúnamh Dé agus le cúnamh Dé beidh muid in ann cabhrú le níos mó agus níos mó daoine. Sin, you know, labhair mé cúpla nóiméad ó shin faoi, okay, cad atá an aidhm leis seo, cad atá an sprioc atá ag baint leis seo. B'fhéidir níl aon sprioc ach is dócha níos mó ná aon rud eile, sin an rud is mó. Má tá tusa ag éisteacht gach seachtain, tá tusa ag cabhrú linne. agus tá tusa ag cabhrú linne chun sroicheadh ar níos mó daoine timpeall an domhain agus go mbeidh níos mó daoine in ann an Ghaeilge a fhoghlaim nó feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge i mbealach níos éasca, níos simplí, níos spraíúla agus le acmhainní níos fearr. Sin é, guys, míle míle buíochas, Nollaig Shona díbh go léir, slán agus beannacht.